Lahir K TV timabweresa ma pulogalamu osiyanasiyana ndipo imvani kuti takulandirani pano pa Lahir K TV ndi ma pulogalamu osiyanasiyana a ndale komanso ife sitiyimira chipande china chilichonse timangobwera nawo nkhaniyo poyera. Eyetu a Malawi kodi mwapanga subscribe? Tapangani share komanso like video yathuyi. Nthawi ino ndiloti ndiliphunzitse dziko, ndiliunikire dziko, ndilidziwitse dziko, ndilipase mayankho dziko. Pambali pakunena kuti dziko la Malawi tili ndi mapurezidenti ambiri a zipani, tidziwe kunena kuti no purezidenti amene amasankhidwa ni mmodzi. onse mapurezidenti a zipani za opposition ndi mapurezidenti ndithu koma chisankho chimene chikubwerachi tikufuna purezidenti mmodzi amene ati atichose mu ukapolo amene amchose mmalawi muja mu ndende yoti akayankhula ndi kutumiziridwa zigawenga nkukamgwira nkumsowesa

tifuna munthu amene dziko la malawi atakulisintha ngati mmenenso linasinthikirisidwa mu nthawi imene inawonongeka ndi ulamuliro wa mai joyce banda tifuna munthu amene atakubwera ndi kuteteza chuma cha dziko lino ndi kuipanga kwacha yathu kukhala yamphamvu ndi kuikhadzikitsa bwino kwacha ndi kukhala stable ndi kumakondedwa ndi maiko ambiri tifuna munthu amene atakhala ndi ubale wabwino ndi adzungu maiko akunja komanso mabungwe akuluakulu amene amathandiza dziko lino tifuna munthu okhala nadziwa kuti kodi ngati president ntchito yanga ndi yotani president amene atakukhala ndi mphamvu zolamula nduna yopanga za uchitsiru nduna yotuma anthu adzikwanje nkuichosa ntchito president amene atakulamula kuti chimanga chisafike pa 10000 president amene atakulamula kuti fertilizer asaduse pa 25000 president amene atakulamula kuti shuga adzipedzeka ndipo mtengo wake weniweni ndi ungati papedzeke wina amene atakugulisa shuga mmoposera mtengo uwu munthu ameneyo kaya ndi kampani kaya ndi munthu kaya ndi mwenye amangidwe so ndimafuna ndipereke zinthu ngati zimenezi choncho ndipemphe ma activist anzanga ndipemphe anthu a mabungwe ndipempha anthu a mipingo machechi mizikiti malo osiyanasiyana amene timapembedzera kunena kuti uthenga umene ine nditumizawu chonde amalawi ndagwira mwendo ulalikireni ku mizikiti yanu ulalikireni ku mipingo yanu aunikireni anthu nthawi ino ndi nthawi yonena kuti tidzipulumutse tokha osati kudikira munthu kuti atipulumutse choyamba ndi chimenecho chachiwiri amalawi ndimafuna ndiyankhule poyambirira penipeni pa mfundo yayikulu yonena kuti kodi malawi akufuna chani akufuna ndani akuona ndani pa pamene pa dziko tikadzindikirisana zitithandizira kuti anthu awa amene ndi adzipani zosiyanasiyana agonje ndi kumvesesa chimene mmalawi akufuna chifukwa ndanena kale kuti ngati nzika za dziko tizasankha munthu mmodzi so pali anthu ena ongofuna kuti tichedweserane ulendo koma ngakhale imwake wakudziwa kuti ineyo zisankho izi ngati nditayima nditha kungochepesa mavoti cholinga chonena kuti malawi apitirirebe kumadzunzika kuli chipani ngati chipani cha pdp cha anankhumwa chipani chija sichinakhale ngati chipani koma chinakhala mokhadzikitsidwa ndi malawi congress party ndi chifukwa munachiona chinakapangira a- a msonkhano wacho waukulu kapena chinakapangidwa launch ku lilongwe kumene si kwawo kwa anankhumwa pa chipani chija si chawo cha anankhumwa ndi chipani cha malawi congress party kuli chipani ngati cha odya zake alibe mlandu cha abambo ache sikono nyamata wa madrama amenenso dziko lino amangolitenga ngati lovina mwa madrama nkumadikula chipani chimene chijacho cholinga chake ndi kungofuna kuchepesa mavoti kuti boma ili lipitirire kulamula kuli chipani china kati cha ndani wina wake kumpoto uku cholinga chachenso ndi zokhazokhazo ndinanenapo ine mbuyomu kuti kubwera tizipani timene tizipanizo sitikhala tizipani ayi tikhala mcp abcd e kunena kuti zichepese mavoti a munthu amene mmalawi akumfuna kuti amupase voti yake kuti alamulire akonze dziko lino kuyambira pa 16 right ndimafuna uthenga wanga upite ku dzipani izi uh, udf utm pp aford komanso rf zipani zimene ndatchulazi uthenga wanga upite kumeneko ndimafuna pano mosanyengerera uthenga wangawu upite kwa wonse ma political activist uthengawu upite kuma non-governmental organization uthenga upite ku ma parastatal companies kwa anthu amene timawati ma civil servant uthenga upite kwa mafumu athu ma traditional authority ma ta ma senior chief ma paramount ma inkosi ya makosi komanso ngakhale ma group ndi ma village headman uthenga umenewu ulalikidwe pena paliponse chifukwa amati voti ndi mumtima koma amalawi adzindikire kuti chofunikira ndi chani kuti dziko lisinthe so uthenga wachonadi umapweteka uthenga umene umabwera kuti usinthe zinthu umawawa kwa anthu ena potengera ndi chimene iwe unasankha ndi chimene umachikhulupirira ndinene pano poyera ndi mosabisa dr dalitso kabambe ngati mwana amene amalawi timamkonda amene wangobwera kumene mundale amene watenga mpando kusatira imfa ya chilima chifukwa kunena zoona chilima akanakhala ni moyo mwinanso akabambe sakanapita ku utm mwinanso akabambe sakadayerekeza kukhala ndi maganizo oyima ngati president komanso ngakhale chipani cha utm sichikanapangisa convention yache kunena kuti pa mpando wa upresident pali anthu opikisana nawo panalibe opikisana ndi chilima ndi molingananso ndi zipani zina amene zinapangira nawo ndimafuna ndifotokoze chonchi akabambe molingana ndi amalawi sangawine zisankho zimene zikubwerazi olo atagwirizira mgwirizano wa zipani zonse zikuluzikulu za opposition sizingatheke chifachani ndi munthu amene wangobwera kumene pa ndale ndi munthu amene pa mbiri ya ndale akuphunzira kuti ndale zimayenda bwanji kayankhulidwe kache pa ndale zochitika zake pa ndale ndi munthu amene akuyeneka kuti akhale ndi nthawi yakuzindikira kuti kodi politics ndi chani tikamanena za chipani cha aford ndi chipani chimene no sichingawine mtsogoleri wache sangawine so tikatengera za manambala pa ground sizingatheke ni munthu amene amalawi timamkonda ni munthu wolimba mtima ni mwana wa mkango ali ndi choyankhula ku dziko saopa koma tikatengera mavoti amene akubwerawa titawasogoza ngakhale mgwirizano wa zipani 20 sangawine tikatengera mmene alili atupele muluzi inuyo mukudziwa bwino atupele muluzi naye kuti ayimirire mgwirizano sizingatheke ziko timafuna pena tiziyankhulana choonadi izi sizingatheke kuti atupele muluzi kuyimirira mgwirizano molingana ndi pa ground pa akuti akayenda chifukwa anthu tima- timagamula kapena kujaja tikaona mmene munthuyo akupangira pa ground akayenda msonkhano wache zimachita kuoneka kunena kuti mtsogoleri amene akubwera ndi uyu zimachita kuoneka kuti kodi chipani chimene chili mboma nthawi imeneyo chikukhala phuma ndi munthu wache uti potengera ndi mmene dziko lonse likuyankhulira potengerana ndi mabungwe azakafukufuku mmene akutulutsira malipoti awo ndi kumawaona umadziwa kuti awa ngati ali anzeru angokhala uku kuti zinthu zisapite patali kapena zinthu zisakayikise tikatenga nkhani ya mai joyce banda mai joyce banda sangabwerereso mboma sangawine ali ndi zofowoka dzawo koma ni munthu wabwino kwambiri nde ndimafuna ndiyankhule chonchi tikatenga za a prophet david mbewe inuyo mukudziwa bwino ndi chipaniso chimene changoyambika kumene ndi chipani chimene chili ndi mfundo zake zabwino munthu uja ndi munthu wa mulungu ndi munthu wa nzeru koma tikatengera ndi nkhondo imene ikubwera apayi ali kutalitali tikatengera ndi mapercentage azotsatira zimene zikubwera pa 16 pano ali kutalitali osati ngati munthu wopanda nzeru ndi munthu wa nzeru koopsa ndi munthu wokonda dziko koopsa ndi freedom fighter zona koma ndifuna tibwere pa zisankho zimene zikubwerazi ndiye ndimafuna uthenga upite kwa zipani ndi mapresident a zipani zimenezi kuti molingana ndi malawi mmene akuyankhulira pena paliponse posawerenga kuti uyu ni mchewa uyu ni mulomwe uyu ni mtumbuka uyu ni mmang'anja uyu ni muyawo uyu ni ngoni uyu ni mmang'anja kani ndani pena paliponse pamene munthu ukuyenda you can agree with me amalawi akunena kuti tikufuna his excellency professor arthur peter mutharika ine ndimanena chimene amalawi akunena wosati uyu ndi wa chipani chanji uyu ndi wa chipani chanji chifukwa ngakhale boma lomwelo kubomako ku chipani chimene chikulamula cha mcp icho angaona kuti mmene dzililimu ndi bwino ifeyo tivundule mmemowu kuti tonsefe tikonzedwenso kuti tonsefe mwina dziko akalitenganso mdala uja alisintha chifukwa ngakhale tikudya tikupeza zindalama koma akuluakulu malawiyu akupita kuti kodi bwana athu atati titawapasaso zaka zina 5 akamadzagwira ndi mtima wonena kuti basi kwanga kwatha ndi kupita ngati dziko lidawonongeka chonchi pa zaka 5 koma kuti amafunabe voti feteleza wafika kuthamangira 200,000 koma akuluwa amakhala akudziwa kuti afuna voti yawo akuluwa shuga panopa akulephera kumpanga control wafika 6,000 madera ena 7,000 chimanga chenichenichi uno mwezi oti anthu akusola anakolola ena sanayambe kukolola chafika kale pa 60 chakuti 1000 koma munthu ameneyoyo palibe chimene akunena koma kungolimbikira kuti ndivotereni amalawi kodi titati tapatsa voti akulu amene wawa another 5 years imene adzadziwe kuti kwanga kwatha irakwe irakwe kodi ndipo pomadzafika 2030 chizachitika ndi chani ziko amalawi akuyenda mwamantha nkumakhapidwa nkumatumizidwa zigawenga ena kusowa kumene osadziwa amene sitikudziwa osalengezedwa m'ndende ambiri ziko lafika ponena kuti civil servant ma demonstration kukhapidwa ziko lafika ponena kuti wina aliyense mtsogoleri wa chipani kungotsutsana nawo kumpezera milandu akamangidwe dziko lafika ponena kuti azitsogoleri amipingo kungoyankhula modzudzula kuwapezera zigawenga ziwamange ziwapange chipongwe kodi nopa 5 years ina imene atha kumaza kuti akupita dziko lizakhala pa mavuto otani munvetsetse bwinobwino amalawi so chimene malawi lero akuyankhula ndichonena kuti no timagula ife njerwa pa mtengo wa 50 kwacha nima amene lero tikumugula 1300 kwacha mu ulamuliro wa chakwera nima waonjezeredwa kuchokera pa 50 kwacha ndi kumuonjezera nima ndi ndalama zokwana 1250 kwacha mu ulamuliro wa mkulu amene profesa Arthur Peter Mutharika mmalawi amagula fetereza 17500 lero fetereza uja ali pa 160000

mmalawi akumatha kumaona kuti shuga amagula pa mtengo wa 6500 i mean six- 600 malawi kwacha 600 osafika 1000 nde 1000 bread ndi shuga mu utsogoleri wa mkulu amene zimatheka nde mmalawi afika paja ponena kuti amalawi amalima masafu ndi kumalandira food for work amalawi amamanga zinyumba mu utsogoleri wa ameneyi ndi malata cement subsidy amalawi amatenga ngongole ndi kumaoneka amalawi amapanga mademo popanda wina aliyense ophedwa mkulu ameneyi ndi munthu odekha ndi munthu amene amalolera anthu kumutchingira msewu ndi nzika namba wani ya dziko asilikali onse amayang'ana iye apolisi onse amamvera iye ngati komanda nkomanena kuti asiyeni amalawi apange zimene akufuna ife tiyeni tibwerere tikhote uku purezidenti wa dziko lero lino mmalawi akati apange mademonstration remember uyu amene akuyankhulayi amene akutumikirayi amene akulamulirayi anafika panja poyankhula mawu amene anandichosa ine cha umulungu chache kuti ine ndizakhesa mwazi amalawi taonapo usumani imedi akugendedwa pakana kuphedwa ngati nga- ngati munthu ochimwa ngati munthu chigawenga ngati adono ngati stefano wa m'baibulo taonapo ife akuluakulu aku- a- akuna tikunamizidwa kuti waziombera yekha mpaliyamenti koma munthuyo pakana lero cctv kamera sinapangidwe cheki ndikupasidwa lipoti aMalawi yoyenera m'bale wathu clement stambuli taonapo ife azimayi akuvulidwa kukhapidwa anthu akumenyedwa zithunzi tili nazo mavideos tili nawo anthu kuwumbuzidwa kukhapidwa zuwa likuswa mtengo polisi yake yomwe ija imene apm amanena kuti no izi sizikufunika izi polisi nkumayang'anira ndikumathandiza polisiyo ndikumapanga sapoti zigawenga ineyo ndapanga mademo ineyo ndimapanga mademo nkuona polisi ndikuyankhula ndi apolisi timawadziwa mayina awo abale mukulolera ife tiziphedwa mukulolera ife tizigendedwa mukulolera ife tizikhapidwa inu mukukhala mbali ya zigawenga dziko limene mmalawi analivutikira kuti libwere pa one party system today ndi dziko limene mmalawi sangachite mwaufulu nde ndikuyankhula kunena kuti dziko la malawi kuyambira lero ine ndipange declare kuti malawi akufuna ulamuliro wa profesa arthur peter mutharika right ena atha kuziona ngati ndikudzilowesa ndale ena atha kuona ngati kuti mwina ine sindinapindulepo china chilichonse chogwera m'manja mwanga mu ulamuliro wa profesa arthur peter mutharika chimene ndinapindula chachikulu ndi mtendere opanga mademonstration ufulu okumva kukoma dziko lako ufulu wakupeza zakudya pa mtengo wochipa ufulu wakupeza zipangizo za ulimi pa mtengo wochipa ufulu olemekedza demokrase ine chimene ndinaonapo pa mkulu ameneyo ndikuona kuti ndalama ya kun- ya kunja ndi ya malawi ili pabwino ndalama siimagwa ndalama imakhala ndi mphamvu malawi amayenda bwino zinthu zinali pa mtengo wabwino zochipa pa tikamanena kuti no dziko tili ndi sogoleri wabwino sikupasidwa ndalama sikupasidwa matumba ujani sikupasa ndalama zigawenga nkumapatu sikumayitana aphunzitsi nkumapasa no tikamanena kuti dziko likuyenda bwino shuga akhale pa mtengo wabwino azipezeka chimanga chikhale pa mtengo wabwino chizipezeka zipangizo za ulimi zikhale pa mtengo wabwino zizipezeka amalawi akhale pa mtendere opanga mademonstration osakhapidwa masivo servant akadandaula tipite pa msewu azivomeredwa komanso asatumizidwe zigawenga ziko chuma cha dziko chiziyenda bwino amalawi azipeza ntchito amalawi apeze mazi komanso magesi abwino amalawi zonsezi zimene ndikuyankhulazi ngati sitisamalira tikubwereranso kumavuto ndimafuna ndiyankhe komanso ndibwereze mawu awo ena amanena mwamtudzu kunena kuti malawi sangabwererenso wayipa wayipa ine ndibwereze chonchi kuti ndili ndi maumboni ziko litayipa ziko litasokonekera under the administration of mayi joyce banda come 2014 atatenga mpando profesa arthur peter mutharika anachipeza chimanga thumba ili pa 18800 kwacha linabwerera thumba lija mu zaka zake zimene analamula mpakana pa 6500 zimene zimatanthauza kuti zinthu zitakusinthanso chifukwa cha utsogoleri ife tinaonapo kuti peter chuka amene anali reserve bank governor amene amalawi anamuukira kuti ngolephera mu utsogoleri wa joyce banda the same peter chuka chifukwa chokhala ndi mtsogoleri wa masomphenya odziwa nkhani za chuma ndi kuzikonzanso za chuma kuti zikhale bwino anthunso anayamba kumuyamikira after inflation ili pa 37 point chakuti percent inabwereranso nkubwera pa 6 so zikutengera mtsogoleri amene amadziwa bwino you guys uh, ndimamva chisoni ndi ena akamanena kuti yayi uyu wakula taonani amene atiwonongera ziko ndi amene amazicha ngati achinyamata kumapanga ma, ma, ma, ma, ma push ups kumapanga ma exercise osiyanasiyana kulumpha pa nsanja kunyamula matumba a fertilizer guys kulamulira dziko sikukhala ndi mphamvu zonyamulira matumba a fertilizer kulamulira dziko sikumatsika magalimoto aboma nkumathamanga za uchitsiru nde ndi zimene zija umbuli ndi uchikape komanso kulipusitsa dziko kumene kuja kulamulira dziko guys sikuli mu usinkhu wa munthu koma mu mutu mwa munthu the way munthuyo mmene amaganiza ndi mmene amazidziwira zinthu matters so today ndimafuna ndiliuze dziko ndiwauze azitsogoleri a chipani chimene tatchulachi udf aford uh, dpp komanso utm eh, uh, uh, uh, aford ndi uh, utm kunena kuti malawi chimene wachimanga ndi kunena kuti gulu lanu lonse likonde dziko malawi akunena kuti tikufuna profesa peter mutharika andi tikamaona mwa akabambe atakhala nduna ya zachuma ziko litha kuyenda bwino tikamaona a enoch chihana atakhala nduna yayikulu zitha kuyenda bwino tikamaona magulu achina joyce banda magulu achina atupele muluzi akuthandizana ndi nzeru zakuya zakuthwa ndi bwerayi mu nyengo imene tikubwera ndi boma latsopanoli malawi is very easy to success again malawi is very easy to go back to where we are coming from ndimafuna ndiyankhule chonchi amalawi mudziwe ichi ifeyo tili ndi mwayi ndimalize ife tili ndi mwayi ndithu koma if we make any single mistake malawi tifa tiphedwa timangidwa sitikhala ni mtendere malawi abwerera ku chipani chimodzi ndimafuna nditero kunena kuti kukhala ndi profesa uja amene ali ndi zinyumba zache ku america dziko lina lililonse guys amene akanatha kupita ndi banja lache ndi ana ake akanatha kutenga abale ake that guy sosauka wagwira ntchito moyo wake wonse zazikuluzikulu pa dziko lapansi amalawi tikudziwa tonse ndi mboni amalandira madollars and that guy si munthu osauka kuti angalephere kutenga banja lache ngakhale abale ache kukakhala maiko akunja ali ndi ana olemera kuopsa si ana akangalikangali kumaba ndi makolo ndalama za misonkho ya amalawi no ndi munthu amene no anangozichepesa kuti chifukwa chakukonda dzina dziko langa ine ndizafera dziko langa ndikhala komwe kuno amalawi sitingapeze munthu ngati amene uja and we, if we make any single mistake malawi will cry forever ndimalize ndi mawu amenewa chonde a opposition gwadani pansi muuzeni mulungu kuti ife tigwira ntchito ndi tate kuti tiaombole amalawi ndi bwino akuluakulu muzidzalimbirana tate atatiombola anayankhula kuti cholinga changa amalawi ndikungokuchotsani pa chilombo ichi ine ndikakhale pansi please amalawi please azitsogoleri mapresident azipani ndatchulazi vomerezani chimenechi kuti malawi abwerere mu ulamuliro wabwino wa democracy may god bless malawi and god remember his country thank you wala kuti munali pano pa Lahiri K TV tikupemphani tapangani subscribe, share komanso like video yathuyi. Ife a Lahiri K TV timakupasirani maprogramu apamwamba.